Ah, mama o. Hmm, Nkọlịka nwa m. Hmm, daalụ. Gede ka ị mere? Adị m mma nwa m. Gị nwekwa m. Ma obi adịghị m oyi o. Adịghị m oyi, confuse ga-adị makwa n'isi m nnu. Oh. Isitere Magnus jeghere Ọnịcha na anụleghị m onu amaghị m te so orugo m so oruleghị. o jigide foonu ndị nọ maka mem ka ọ gwamanụ m na orugo me itin gị na-eti m confuse n'ishi nkọlịka nwa m enyena onwe gị nsogbu o ama m na magị erugo ọnịcha and ama m na o yi eme ọfụma o nwa m gwana ya ka e ntọkọ ezigbo nwa sam na-erekwe ka ọ na-ata na m gị na-enye isi enyi gị ama m ọ na-adịzi ka ọmụmụ ụdị asị m nke m bịa hụ ma gị ma gị na-eme ụgwọ ọnụ gị ngwọ iwere ego ọhụ m gwara gị na m tọbara 40,000 atọbaghị m anụ anụchara m nwanne m ego 40,000 hụ ụhọrọ emechara m were nge n'ime oyo m ka o were ngide ejegide ọnụ chukwu ajụ chukwu jụrụ jụ nye ya isiri gịnị onye mere na mgbe mma m na anyashị na ahụghị m ego m ya ejije gwọrọ anụ ga o kweghị m ozizi m sị ka m bịa gwa gị oh! nkọli akpa arụ arụ arụ arụ nkọli

mama sitere ọ bụ onye ụmụ jegidere ọnịcha ọ sịrị na o jekwa eku m na fon onye ụmụ ekulegi m okulegi m ọ ga-adọ nwa ụlọ onye ụmụ fụtara ọ sịgịtago oku m ma ọ dọọ yi ọdụdọ yi onye ka ị na-ebere akwa inweghọ fon enweghọ fon ka ọ na-akpọzie na ebe ni anụrụ m nọmba asaa anụrụ m anụ gbasasa na oru sa were nị ga-ekughe m ka mmanụ orugo m onye masị ka o kughe m nwụchi mama m ngọ mara na-eni dịrị m onye omu ka ọ baba tasị m eme omu onye omu anọghị onye omu ekughi m ọ nọsite ofuma ọ nata efu ya ịghọtakwaghị ka ọ bụghị na-eme ka ogbawa mama ụkọ mama onye ụma anọkwa gị ọ dị na ekukwanụ m bere ya isi ọ dịkwa gị bere ya isi o ụlọ ọgwụ anyị nwekwanụ usoro eji esi ma onye ọbụla na-ewetaghị ego anyị ga-enebakwanara onye anya ihe ahụ na-emesi mama m ike mpara anyị ga jụrụ ụlọ ọgwụ ha sị na ha anụkaghị arụ ọgwụ na ọ bụrụ na ewetaghị 35,000 ndị mmadụ maka ego ka ha ga-eji wee hapụ nwaanyị mmadụ na-anwụ anwụ ka ọnwụ ụzọ pee gbachi ha nkịtị hapụ jee ị ga-ana ndị ji bịara ebe ị karị nọ n'ụlọ wetara ego ọmụ wee jee ụlọ ọgwụ before m na-abịaba jere jere jere jiri ọsọ jiri ọsọ jiri ọsọ na ọra ma gwa gị na omeche m bịa bịa hụ gị n'ụlọ ọgwụ omechi bịa hee o nkọli akpa arụ arụ arụ arụ nkọli so vuru ego ị ga-eji wee zọwa nne gị wee vuru vunye nwa uchu a na-akpọ magnus

ọ bụkwa ya mere m ji jee were ego ohu wee nuga nuga nwa uchu a nwa uchu ị nọ ebe ahụ na-ekiri nne gị nne gị azụ ori nne gị wee nwụọ pịị espik lekwe kaka ekwukwela ihe nụwa ọzọ na ọ dụgo oyi ọkwa ị ma na m anachago mara oyi ome ego before na ihe ahụ emeshigide mama m ike ọkwa ị mara biko nunu ana m arịọkwa gị arịọ biko eyi amaara m na i nyechewo magnus gị ego ọmụ before ihe na-arịa mama gị wee bidokwa ọzọ mana ị maara na ị nwere nne ehụ na-adịchaghị i wee kata obu wee vuru ego niile ị nwere wee vunye magnus uchu na-agba gị uchu na-agba gị mgbe ọbụla na-agba eri gị asa biko nu gbaya nụnụnụ biko ka ị mara ka m na-ege dere achọkwaghị m ka m na gị nwegide confuse kaka biko nu ee eh, awụtachiele m biko forgiveness amụ biko ana m arịọkwa arịọ kaka akpọchile obu gị ka mkpume biko nu oke maka m na gị na-adịda chọị na anyị na-asọkwa biko nunu ọkwa m ga na-arịọ gị na ị nụghị anụ ihe m na-ekwu ọkwa m ga na-arịọ gị na ị chọghị ọgba anụ ma ọ dịghị oyi ị na-egwuri dị n'ime egwu adị serious ee eh, okechukwu bịara na mgbede a sị na magnus na ahụ dị ya and eh, o ji anata na christmas ee eh? i kwuru eziokwu elelelelele onu m ememe m happiness onye omụlaja na christmas ee eshididochenu arụ dị ya arụ dị ya enweghị nsogbu nwa ka anyị chere na ka anyị chegide obere oge fa krismas apụta ịfụ ya onye dobe m nsogbu mama onume sọkwara m eto o nweghị ịsọrọ m ka onume ei oyo m salatagịrị na anụ m eche m obere oge fụ ya nata obere oge krismas ruo nata ịfụ ya ego aga adị m ọyị gere ka i mere be gị ka m na-abịa kịta anụnwa mana obi dị m ụtọ na m fụ gị ọnụ m ị na-achọ m ọ dụkwa ya nwere ihe mere ị ma na nkọli a bịa n'obodo anụnwa niile ọ gịwa bụ onye na-agbakarịsị n'egwu yọta and agbamakwụkwọ m na-abịa n'izu ụka abụọ na-abịa abịa

anyị bọsọ ọ butechere ego ka ị kwụ m anyị ụgwọ ee okay ngwanụ so mgbe unu bịaziri ngwanụ ka nna achịba azụ ebe ị na-aga ụzọ ka ị na-aga onye ọkwa na iresi aga ka ị mere adụ m ọyị ee gere ndị ọzọ gere ifeanyị ọ hapụgokwa anyị o ispiklikwe ispikli ị sịrị gịnị ifeanyị hapụgo anyị agwụkwa wee ebe ifeanyị jere nwanne m ya nke nwoke ahụ n'ugwu awụsa bịakwa kpọrọ ifeanyị ka ọ mụwa ahịa anyị agwụkwa ee eh? a na-ekwu na ada fụrụ onyinye fụ ha a na-ekwu na onyinye fụrụ ifeanyị afụkwa m anyị agwụkwa anyị agwụkwa na Chineke kwuo ihe ọjọọ Chineke kwuo ihe ọjọọ ọ wụkwa mmadụ ncha na-ekewa biko mụnwa kwetagodu na ọ bụrụ na ụfọdụ n'ime anyị pụgodu taa na ọkwa sọsọ ofu izu ụka ka ị ga-eji chọta ndị ga-esoro anyị anyị na-agba so adị m atụ ụjọ chaa alaikiri m okwukwe gị nuhu wọkara imerie mere onwe gị na-eme anyị dịrịte na anyị ga na-ete anyị ga na-ete ka anyị jere ka anyị jete ire na egwu anyị bufute na egwu nwoke ya nwee nwanne m nwaanyị bu na ọnịcha and o nwere nnukwu restaurant ebe a na-ere ihe oriri ere mmanya and ọ na-akwụta ezigbo ụgwọ o tewo ọ na-achọ nwa ga-enyere ya aka aghọtaghị m ọ ga-abụ gịnị bụ ị na-agwa anụmanụ ka mmadụ na ị ga-abịa jewe na ọnịcha eh? e spik lekwe ma ọ bụ na ọwa ọkụkọ gị ejekọghị m ọnịcha maka gịnị kpọgara ana m eche oyi mụ njegidere njegidere agbela oyi mụ lata dị m si chi m gịnị chọdịrị ka m tinye oyi mụ confuse n'isi so ihe ị na-achọ ịgwa m bụ na ndị bu na ọnịcha anaghị anata eri krismas aghọtachuele m aghọtachuele m na ọ bụghị mụ kwuru di idi ọkwa dịbụ ị na-anụ nwa ụchụ a nra na-anụ didi tukwuru ebe ahụ ka ndị nata ihe nshikọrọ n'ọkụ

so isi i kere since novemba dịka vuru ruo kịta dịbịa a na-agba krismas na ị na-eche ma gị n'usu ọ bụrụ na onye m na-ekere ya na-alata na gị chere m na m jekoje ka atọ ana m eche oyi m ka ọ lata bịa kiri m isi m ọ bụrụ na ọ lataghị na krismas ọ ya alata na new year nwaanyị okwukwe chewe wuo ọ bụrụ ista ọ ga-eruzi ista mgbe ọ ga-anata ebe ọ bụ na ọ bụghịzi new year o nwere ka ọ bụziri ista ka m jee bute gị direct ọ ya adịkwanụ mma na ọ bụrụ na ị kabara ahụ gị jee fụ nkọrị ka ị batazie i zubezie ike n'otu ah, ah, mama mana ezigbo ike gwụrụ m kịta mana iji iji isi ọnịcha lọta ebe a o teka o teka mama oh, aghọtara m ihe ị na-ekwu eh, nsogbu adịghị ma gbakwa mbọ teta n'oge i jee jee fụ ya ee eh, eh, mama echi echi m jee fụ nkọlị ee mama nne m azụ eri since m ga-anọ ogige nile eme ị pụsịrị anụ obere oge mama nkọrị bido ya bụ ezigbo arụ ọ bụkwa nke obere ya o o buru ya jebe ụlọ ọgwụ ruo ebe ahụ dọkịta sị ya na o jee weta 35,000 naira na ọ bụrụ na o wetara 35,000 na ha ya emetụ ya aka e chekwa na egwuregwu ọkwa ya ka ha ji wee hapụ nwaanyị a Budegele. Ele ele ele atụ atụ atụ atụ m ngege. maka 35,000 naira mama a hafụ nwaanyị mmadụ anwụọ ele ele ele atụ m ngege obodo a bụkwa rubbish obodo a bụkwa bullshit maka chukwu mama mago mama ịsụbakwuo na anambra be anyị

aga ọ dị mma merry christmas i wish you the same gere ka i mere ọ dị mma dị mma dị mma onu m ị chọtara m n'ụtụtụ ma ọ dị ka i sichere m rice christmas nsị ka m gbabata ka m bịa were bread mago wetara mago mago alatalaghị enyela onwe gị nsogbu ọ lata na m avọ ego bread nke m vọọ ịkwa ị chọghị inye m bread nwa mago alatalaghị mago hụkwara n'ọkada m fepụrụ ya aka o gbupụrụ m aka asị m na ọ bata mago nke m espikile kwe espikile ihe mere ujeghere

Mm, mago oyi m alatakwa n'oo mere gịnị mere na ọ bịaghị bịa hụ m ụnya o nwekwere ike ọ bụrụ na ọ lataghị n'oge mana nsogbu adịghị ka m tedochere onwe m m rue ka ọ mara na m so n'ihe a na-eme ka m chaba anụ gị anya ka ọ mara na anyị bụ ndị nọ na village na anyị mara ihe na-eme na anyị ka m ka m kwadogoro ọsịsọ ọsịsọ

happy christmas happy christmas ọ gịrị dị ihe nke a ah mama etere m uri gị so that mago m hụ m oyi m hụ m ka ọ chaba anụ gị anya ị ma na ahụgo ma ndị city nsịrị ka m kwadochere ihu m mama check meleke ma ọ bụ na ọwa check meleke nwa gị na oyi omu magris anọ ya eh webụ oyi omu je eche nọ na be unu ka o jere ahụkwaghị m anụ jee o ji abụ na o jebere na nke asa nwaanyị udi ee ka m jegide ka m jee tụọ oyi m ka m jegide emecha esiri na ha emecha ewu ọ dị egwu ije love asa nwaanyị udi ma gịnị isi i shiri ike narute deje ahụ dịkwa gị mma thank you very much masị um, m ka m bịa fụ ụtọ m amara m onye ahụ ị chọrọ abịa ọ nọrọkwa be ya ọkụ na ọ nọgị be ha ọ ga-anọ n'ebe unu ọkụ eziokwu ka a nọ be m

ife dị mma dị mma onye omisiri m were ah, ah, ozugbo ozugbo ama ewe onu meje laba anyị emechere na na-aṅụ ya anaghị nsogbu adịghị onwelọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ bebi m bebi m nwayọọ easy easy nwayọọ nwayọọ asọgbu m oyo m ah, mama dịka m si wee kwuo ejibeghị m ezigbo ego eji ma lee enwe m ashwa m na-azụ na Ọnịcha nwekwuo shop bịakwa nwee ezigbo nwoke na-ebunye m ngwa ashwa le credit ọnwa agwụ akwụa m nya ụgwọ hmm. Chukwu abịa mee ebere nwekwa ebe m na ajila mechi ji Ah Izuchukwu nwa m hmm. ka ị nwere ike imechicha ihe niile n'otu afọ nya bụ na tupu afọ abụọ ma ọ bụ atọ a na-aga nnukwu ihe dị iche adị o bido ọzọ nwa m Chukwu gọzie gị ise ise ọzọ dịkwa ka nwanne ya kedu ebumnobi gị n'ebe Nkọlịka nọ

jee kwụ ụgwọ isi ya nwa m echiche gị dị mma eh? echiche gị dị mma eh? chineke ya eme amara ihe niile ya abịacha na mmezu eh? ya bụ nwata bụkwa ezigbo mmadụ o nyereka m aka mgbe ị na-anọ ya chineke ya eme amara ihe niile ya aga ọfụma ise eh, na-agasi ike eh, nke a bụ ọzọ mbịa ana m eche na ma amụta ka na ma amụta obi bụ nsọ ihe na-asọkwa ụsọ na-egbu egbu anyị na-erekwa ihe n'ihi atụwakwa m ime mkpuke oyo m ọ kanụ mma nụ eh, ọ kanụ mma nụ tupu m naba Ọnịcha mụ na ndị be anyị abịa fụ ndị be unu